an balima arafikɔmi lajɛbagaw an'a lamɛnbagaw an ka foli b'aw ye nin wagati in na an mana kɛ fan o fan arafikɔmi tɛ ɲina a tɛ sɛgɛn a lamɛnbagaw an'a filɛbagaw fɛ sanga ani wagati an bɛ bɔ ni misaliyaw de ye fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kanko kan n'o ye an ka bamanankanko ye an bɛ arafikɔmi mɔgɔw fo kosɛbɛ u ka nin laɲini na arafikɔmi mɔgɔw ye nin emisɔn in ta ka di bamanankan fɔlaw ma cogo min an bɛ se k'an ka hakilinaw di cogo min an bɛ se k'an ka misaliyaw di cogo min an bɛ se k'a ɲɛfɔ jama ye an bɛ se ka segin ka na bamanankan na cogo min na an bɛ se k'an ka kan ba jɔlen an ka kan jamana yɛrɛ kan fɔlen an bɛ se ka kɛ bamanankan ye cogo min na ka kan tɔw tugu a la mali kan tɔw ani an bɛ kan wɛrɛ minnu fɔ n'o ye nanzarakanw ye arafikɔmi ka laɲini ye o de ye ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye ka na ni misaliyaw ye sanga ani wagati ka di aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an ka transition mɔgɔw fo kosɛbɛ mɔgɔ minnu b'an kunna an bɛ ala deli ala ka transition in ala k'a ɲuman kɛ hɛrɛ la k'a ɲuman ban hɛrɛ la ka d'a kan an delila k'o fɔ aw ye ka tɛmɛ ni mankan wulila jamana kɔnɔ ko n bɛ nin jamana ɲɛmɔgɔ in fɛ n tɛ nin jamana ɲɛmɔgɔ in fɛ o b'a sɔrɔ a ma sigi maintenant une fois k'a sigira kaban o ye jamana o ye jamana min sigira an kunna o ye a kanuni a dɛmɛni o y'o kɛlen wajibi ye bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu de don minnu bɛ transition in na nin wagati in na asimi sogɛli u n'u ka mɔgɔw ala ka a ɲuman ban u bolo hɛrɛ ni baden na jamana in sago bɛ sɔrɔ cogo min na ala ka na ni a dɔ ye n'o bɔra yen nɔ an bɛ misaliya caman caman di aw ma an ka bamanankan ko kan an bɛ retard la bamanankan in tabaliya la kun min na ani an bɛ se ka segin ka na bamanankan in ma cogo min na an bɛ o misaliya caman di aw ma n'i y'a ta k'a lajɛ depuis 92 wagatiw ni alifa umaru konare sigira mali peresidanya la ale de y'a proclamer k'a ɲɛfɔ ko an bɛ se an ka jamana kan fɔlen n'o ye an bɛna kan min officialiser an ka jamana kɔnɔ k'o kɛ tubabukan ye bon anw caman filɛ anw ye ko dɔn k'an to a kɔnɔna na denmisɛnnin caman fana bangera k'u to o hukumu kɔnɔna na bon an diyagoyalen don n'an taara kalanyɔrɔw la an ka o kan in de ta k'o kɛ an ka kan ye kan min an b'a fɔ an diyagoyalen don n'an taara kalanyɔrɔ la an k'o kan in de kalan ka an kalan o la fɔlɔ ka sɔrɔ ka an ka kalan yɛrɛ kɛ n'i taara jamana kɔnɔ n'i taara kalanyɔrɔ la i bɛ min kɛ fɔlɔ o ye ka tubabukan in de kalan ye n'i ye tubabukan kalan i bɛ sɔrɔ ka na sisan k'i bɛ kalan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kɛ o kama n'i y'a ta k'a lajɛ tubabudennin san duuru bɛ min dɔn kalanko la anw ka denmisɛnnin san duuru t'a dɔn parce que an bɛ k'a fɔ olu ka kan de la o tubabukan in de la olu dun tɛ kan kalan bilen olu bɛ kan in mɛn ka ban automatiquement olu bɛ kalan de kɛ anw bɛ kan de kalan fɔlɔ o retard ba bɛ anw kan n'i y'o ta ka bɔ yen nɔ fɛnɛ o don ko an ka tele la eh, colonel abdoulaye mayiga a nana lɛtiri dɔ kalan gouvernement ka lɛtiri dɔ kalan ortm na n'i y'a ta k'a lajɛ an b'i n'a fɔ an ka message min filɛ nin ye a ti ka passer a passer cogo la an t'a dɔn kun min na transition in bannen don ka bamanankanko in ta ka don ba la an y'o fɔ yan fɛnɛ ka tɛmɛ ni ko dɔw bɛ yen nɔ ko caman bɛ yen a bɛ ɲɛ transition de kɔnɔna na transition mana tɛmɛ ko caman bɛ yen o ti ɲa nin transition in bɛ ka fɛn caman bali ni a sɔrɔ régime normal dɔ de tun bɛ yen a tɛ se ka kɛ régime normal ye jumɛn ye jama votera mɔgɔ min ye k'a sigi président la o tɛ se ka ko dɔw kɛ mais transition bɛ se k'o kɛ an ka nin transition in bɛ k'o ɲɔgɔnna caman caman caman kɛ an da tɛna don bɛɛ la k'a fɔ nin transition in bɛ se ka tila ka bamanankan fɛnɛ ta ka don ba la abudulayi mayiga nana lɛtiri kalan tele la o don ko 20h journal la a y'a bɛɛ kalan k'a ban tubabukan na tubabukan kolo gɛlɛnbaw ye hali mɔgɔ min ma taa ekɔli la n'i bɛ tubabukan mɛn i tɛ nin mɛn mɔgɔ min yɛrɛ bɛ n'i taara ekɔli la n'i ma janya kosɛbɛ i t'a ka tubabukan ninnu mɛn an bɛ min fɔ an ka taranzisɔn mɔgɔw ye n'u ye u ka lɛtiri cikan gɛlɛn min di jamana kɔnɔdenw ma tubabukan na o jɔyɔrɔnin kelen na o tigilamɔgɔ kelen ka tila ka segin a kan bamanankan na k'a ɲɛfɔ bamanankan na bɛɛ ka se k'a faamu wagati kelen kɔnɔ tumana kelen na n'o kɛra taranzisɔn mɔgɔw u bɛ n'a ye u ka fɛ min bɛ maliyɛnw dusukun na dɔ bɛ fara a kan ka d'a kan u bɛ ka kuma wagati min na maliyɛn kan na kan bi maliyɛnden bɛɛ bɛ kan min mɛn an bɛ o laɲini k'u fɛ an b'u deli yɛrɛ de u ka o don ba la a bɛ diya n ye kosɛbɛ n'i y'o ta ka bɔ yen nɔ taranzisɔn mɔgɔw an bɛ min fɔ aw ye aw ka erɛri dɔ bɛna kɛ taranzisɔn in kɔnɔ min ye ni aw ye taranzisɔn in kɛ k'a ban aw ma kan in mali kan ofisiyalize bamanankan na n'aw taara aw bɛ n'a ye aw ye erɛri min kɛ aw ka taranzisɔn na a dɔ ye bamanankan tabaliya ye ka don ba la an bɛ a siɲale aw ye depi sisan ka bila donc a y'aw jija fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ laɲini o laɲini bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ se k'an ka bamanankan in ta ka don ba la a ye o fɛɛrɛ tigɛ a k'an ka bamanankan in don ba la n'o kɛra a bɛna a ye ko a ye maliyɛndenw bɔ fili kɔnɔ wa aw yɛrɛ ye fili sira bila ka don ɲumanya sira kɔnɔ n'o ye ɲɛtaa sira ye anw ni ekɔli lise poromotɛri dɔw dela ka barosigi kɛ a kɛra salonnasini bamakɔ kɔnɔ yan nɔ poromotɛri ninnu yɛrɛ dɔw ko ani a mɛtiri olu ko ko nɔ ko maliyɛnden ka kalan ka se nɛviyɛmu ane na ka dɛfu kɛ ka taa lise la ko retari de don ko maliyɛnden man ka taga lise la poromotɛriw yɛrɛ da de y'a fɔ n'u ye n lamɛn u bɛna dɔn k'olu de don n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ ko ka d'a kan maliyɛn ka faamuya ma se lise tagali la ko soit an ka taa porofesiyɔnɛli la k'o de ka fisa sinɔn ko n'an taara lise sira fɛ e bɛna lise kɛ dixième onzième ka na terminali kɛ ka taga iniwɛrisite la e bɛ taa iniwɛrisite la i bɛ san saba kɛ n'i ye san saba kɛ i bɛna jumɛn sɔrɔ ko lisansi o bɛɛ b'a sɔrɔ fɔlɔ i ma baara kalan daminɛ o b'a sɔrɔ e bɛ ka nin fɛn in bɛ dilan cogo di nin fɛn in kɛra cogo di nin fɛn in kɛra cogo di o de bɛ ɲɛf'i ye o san saba kɔnɔna na iniwɛrisite in san saba kɔnɔ o bɛɛ kɔfɛ sisan e bɛna na k'i bɛna baara kalan daminɛ san tan ani wolonwula kalan kɔfɛ e bɛ sɔrɔ ka na k'i bɛna baara kalan e bɛ mun baara kalan bilen donc olu ye fili sugu dɔ de ye an k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka laɲini ye o de ye n'i taara porofesiyɔnɛli sira fɛ depi i bɛ dɛfu sɔrɔ i bɛ taga i bɛ baara min fɛ walima i bɛna baara min kalan i bɛ taa o kalan de daminɛ professionnel la directement an b'o de ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana kɔnɔden kelen o ye mɔgɔ kelen ye mɛ ni an bɛɛ jɛra k'an hakilinaw fara fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ hakilina caman ye a ka ca a la fɛ jamana bɛ jɔ ni o hakilinaw ye an bɛ min ɲini an ka transition mɔgɔw fɛ u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn u ka an lamɛn bamanankan ko in u k'a don ba la